maiko ambiri ku africa amapezeka ndi crude oil koma chodabwisa alibe kuthekera kopanga petro ndi diesel timaona ku nigeria mafuta amasowa komatu ali ndi crude oil akhoza kungopeza machini ndi kumapanga okha diesel kapena petro tiyerekeze ku malawi timapanga ufa kuchokera ku chimanga 2023 chakwera atagulitsa chimanga amalawi anasowa chakudya ndi kumagula ufa ku zambia same applies ndi mafuta a galimoto timapanga petro diesel jet fuel kuchokera ku crude oil maiko aku africa amagulisa crude oil kwa atsamunda akafuna mafuta othira mu galimoto amagula maiko ena panopa kuli nkhondo africa ikusowa mafuta komatu tili ndi crude oil mwachidule petro akusowa not because of strait of hormuz vuto ndi mindset ya ku africa amagulisa crude oil mmalo mopanga okha mafuta nkhani yachiwiri perjury ndi mlandu waukulu pa khoti bodza ndi chida chimene chingasinthe chigamulo mupite ku prison ambiri akusungidwa pa milandu ya bodza maloya anawapaka matope mpaka lero akuseva jail maiko onse pa dziko lapansi amadana ndi perjury ukapezeka ndi bodza mu khoti chilango chake ndi 7 years in prison september 2024 kamangira anapeka bodza mu khoti kufuna kuti chigawenga chituluke prison kodi chikanatuluka abale a munthu ophedwa akanamva bwanji tithokoze justice of appeal ivy kamanga anazindikira mwachangu kunena kuti kamangira amanama lying under oath is called perjury what about lying on social media pakhoti ananama kawiri pa social media akungonama daily akuluakulu ndimafuna ndifunse mwamuonapo kamangira akupanga ataki mahomed gafa kapena george jimu chifukwa mahomed gafa is a drug addict akakhuta kokeni akumatumiza ma information abodza kwa kamangira iyeyu ndi mwana wa mapeto whitehead 2021 anamangidwa ndi bambo ake pa mlandu wa tax evasion can you imagine anazemba msonkho ku mra up to 33 billion ameneyu ndi munthu woyamba kumalawi kuno kuzembesa msonkho wa ndalama zochuluka chonchi 33 biliyoni tikanagulira mankhwala a zipatala zaboma ngati akufuna kuthana ndi corruption ndi chifukwa chani sakunena nkhani imeneyi in addition

andimve 26 million kwa Mohamed Gafa anamulonjeza 50 yatsala 24 million akuluakulu munthu wa degree m'malo mosaka ntchito akungokhalira Baleni pa social media inu osadabwa amangolimbana na anthu olemera akanyoza choncho amazungulira kuseri ndi kuyamba agreement amene kuti ngati mukufuna kuti ndichotse maposti anu ndipatseni mwakuti ndipo ndalamayo mumpasiye filipi kamangira nawonso afilipi kamangira angokhala uchitsiru akuti kashiya otolera ndalama za content creator who is calling himself a useless lawyer inu tapitani ku water board madzi sakutuluka koma mwezi ukatha a water board akubweretsa mabilu what about immigration anthu anapereka kalekale ndalama mapasipoti sakutuluka akapempha akuti awonjeze ndalama 500,000 ena mpaka 1 million passport kulipa zoba sanganene corruption imeneyi chifukwa pulani yake ndiyolimbana ndi mabwana mdziko muno sitinganene za tax evasion without mentioning mapeto whitehead 33 billion tikanagulilira mankhwala mzipatala and this guy kamandevu akukamba yozembetsa misonkho without mentioning gafa akhoza kuyamba ya hotelo the whole day osatchula george jim ndiye muli kunama akuti mwanamveka anali minister of finance 2015 iwe ngakhale mwana wa ku primary akudziwa kuna akuti nduna ya za chuma 2015 anali Goodall Gondwe in addition to that alibe information akuti ampinganjira a Thom anagula Malawi Savings Bank pa mtengo wa 1 billion. Mapepala ali kuti uwaonetse Amalawi kuti Malawi Savings Bank inagulidwa 1 billion, chifukwa the moment unangonena kuti amene anagulitsa banki ndi a Mwanamveka. That was wrong. 2015 Minister of Finance anali Goodall Gondwe, mwanamveka anali Minister of Trade. ndeiwe kubwera ndikumauza amalawi amene anagulitsa malawi savings bank ndi joseph mwanamveka in addition ukupereka figa yabodza kunena kuti ayi 1 billion bank inagulidwa pa mtengo wa 9 point something billion iwo akuti 1 billion tamvera kaye mnyamata iwe information ukatenge kwa mahomed gafa ndiye akuti akuthana ndi corruption mahomed gafa ndiye corruption yo chifukwa iyeyu mwana wa mapeto whitehead anaba ndalama tax evasion 33 billion ndiye iweyo aku- akupasa 26 million anakunamiza 50 million 24 million sanakupasa akupasa 26 million kulemba maposti onyazisa anthu 24 hours because of 26 million and you are calling yourself a degree holder ngati ukufuna kuthana ndi corruption usiye kulandira ndalama kwa mahomed gafa 2021 apolisi anammanga gafa pamodzi ndi bambo ake amapeto whitehead anazembesa ndalama zathu ngati amalawi 33 billion alexious kamangira ngati ukufuna kuthana ndi corruption if you want to talk about tax evasion usalimbane ndi oyimba usalimbane ndi namadingo unene za bwana wako mahomed gafa tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu choyamba akupemphera mukoti anatenga baibulo ndikulumbira kuti ine sindinama mapeto ake ananama anapeza mwana benjani pa social media akupemphera akamaliza kupemphera akunama what kind of person is this one amalawi ziwani kuti aliyense amene wabwera pa social media ndikusegula page ndikumayankhula maganizo ake ali ndi mainterest bakili muluzi tv ili ndi mainterest aliyense ali ndi mainterest kamangira ali ndi mainterest asakunamizeni kuti aimira malawi ndikumenyera ufulu wa amalawi ndiosamangomenyera ufulu bwanji ndichifukwa chani ndikusonkhesa ndalama ndichifukwa chani 122 million kwa chochichimu 26 million kwa Mohamed Gafa 2025 umanena nkhani ya majaji just from nowhere udalandira 37 million kwa advisor wa Chakwera unakhala chiti and you are telling people today you don't have interest you must be very stupid akuluakulu history is the best teacher